mana remember nine months gị nwa bụ nwa okorobịa gị bụ nwa agbọghọbịa achọrọ m ka m gwa gị na nine months anwa nne gị bu gị n'afọ karịrị 100 years ị ka ga-ebi n'elu ụwa because if within those nine months na o mee gị abort onye ga na-ekwu maka gị kịta ị ga-apụta kịta wee chere mama gị aka mgba ị ga-apụta chere mama gị aka mgba a kaghị ama maka gị ọ bụgodị na mama gị nwee ka o si wee hurtụọ gị ọ mmadụ ka o mee gịnị ọ bụ ọ hurtụchaa gị ọ gaghị ahurtụ gị forever that particular point in time ọ hurtụrụ gị ee i dichaa ọfụ ya go back to your mother cheta nine gịnị cheta nine months

gakwa eje hospital a sị ya na e needịkwa nke ewepụ nwa ka ị ghara ịnwụ ọ sị sị ewepụna ya kama ya ka ya mee gịnị ka ya nwụọ e nwee ike ọ bụrụ na mama gị so na ndị ahụ mana kịta mama gị anwa bụzi gịnị amusu chọrọ ịtagbu gị na enyi dị nweta gị ndị ezinụlọ ọ mụpụtara gị ama m ihe m ga-eme gị ee kama m emetaghị gị ihe jiri arụ m ta m tarie gị m ta m ta ụfa ava ava ị fụnugo ebe tiger na na-adọ na-adọ anụmanụ pieces otu a ka ọ ya-abụ m saghee eze m ị ma na eze tiger dị m n'ọnụ a m taa gị nwa bụ mmadụ ji mama gị akọ trash taa gị bụ ogbo mahenu n'ọnwụ nke ọ bụla m takụta m tụpụrụ ya udene udene ga na-eri anụ shout hallelujah shout hallelujah
yes mama gị aflush gị out o jigide gị ruo mgbe a ya-amụ gị e nwee ike ọ bụrụ na ofu ofu agafu dọkịta amaghị eme operation dara mama gị afọ karịchaa ebe a na-achọ ebe ị nọ ị na-ezogharị n'afọ a kaa ebe a i zopụ ebe ọzọ a sị this kind pikin eh? a mụọ ya dịka monkey ya ka i tote kịta mama gị nurturegide gị mama abụziala ekwensu ị na-acastị mama gị n'iru ndị mmadụ a na-akụrụ gị aka ị makwa ezigbote foolish man ezigbote foolish woman ka i mee gịnị checkia onwe gị ka ị mara maka na right from mgbe mama gị bu gị n'afọ ruo mgbe ọ na-enye gị ara onweghị onye mama gị fụrụ n'anya n'elu ụwa other unu amarọ
unu amarọ that na na nwaanyị bu nwa ahụ o bu n'afọ wee ruo mgbe ọ mụrụ ya na onweghị nwa dịnụ n'elu ụwa ọ fụrụ n'anya dịka nwa ahụ unu amara onye na-eme eme na gị nwa bụ nwa checkie ihe i mere mama gị o ji bụrụ na obi echangeizi n'ebe ị nọ kịta i mere ihe kwesịrị ka i meere nne Shout hallelujah. Hallelujah.
na nne gị mechazi ọ dịzị ka ọ na-agba wicked ime nke a nwadoro ya na chukwu mana mee ihe ị kwesịrị imerụ nne gịnị ka gị na nne gị na-azọ gị na nne gị agbagidego war gbagide nwee ka ọ bụrụ na ị succeedigo na nke gị gị na agbagide war wee nwụọ mgbe ọ kwesịghị ịnwụ gị nwa bụzi ọkaka na ebe unu na-azọ akụ na ụba papa gị na nne gị kpara even before a mụọ gị ya ka gị na nne gị ji wee na-agba war unu agbagidego war ị succeed ya ma nwụnahụ na gị ee ị bụrụ ọkaka gosizie na onwe gị dịka odogwu by inye nne gị befitting burial and befitting funeral ọ kweghịgo omume ekwensu ka gị mma gwa na ọ mụwa kwuru ya ị bụ bụ beast obi dị gị n'azụ i mere ihe ọzọ cheta nine months a da esegide okwu ruo n'ọnwụ i mere ife ọzọ ebe nne gị nọ cheta gịnị nine months i chetasịa nine months ihe ọzọ ị ga-echeta bụ lactation period o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ lactation gịnị period before weaning okay lactation period bụ mgbe a nne gị na-azụ gị with ala nwaanyị a nwere ike o ribe nri ụtụtụ mana ọnụ kwụrụ n'ala ị nwere ike bụrụkwuo ndị a na-amị na-amị ala ka odudu ee mịgide mama mama gị tọgbọrọ ka azịza ị na-amị ya ọya na-aya mama gị mana gị nwa ka o bu n'obi agụụ na-agụ ya o de eri nri mana gị nwa ka o bu n'obi ka eke ị ya-esi wee ri nri i cheta ihe ọzọ cheta 9 months cheta lactation period ị na-anụ ihe m na-agwa gị merụ mama gị ihe ị kwesịrị imerụ ya ezuzuzina ezuzu no matter ụdị akwụkwọ ị gụrụ mana today ị na-acast mama gị e nwee ndị na-akụrụ gị aka mmadụ ma ndị a na-akụrụ gị aka unu niile bụ ndị mgbu okay unu niile kwesịrị a chịkọta unu e kpopụ unu n'ebe katapila na-alụ ụzọ ga-egwe unu ka ihe na gwelie unu ka anwụnta yes onye ọbụla nọnụ wee na-akụrụ gị aka na ị na-acast your mother ọ bụgodị na your mother nwere any fault o nwere onye zuru oke ọ bụrọ gị ka ọ dịrị ịpụta na-acast mama gị n'iru ndị mmadụ ị kwesịrị ịkwachi ya akwachi no matter otu o si mee ya ị na-ezuzugharị ị nụ ihe m kwuru ị na-ezuzugharị ma ha ma ndị na-akụrụ ha aka ma ndị na-atụnyere ha alo otu a ya-esi kpegbu mama ha na court ee ihe ikpegbu gị ọ nwụọ weziere odogwu gị niile were ike gị niile jee kwanyere ya ugwu ọ bụkwa na ị ma ata afụfụ ihe i mere ebe ọ nọ wee nwụọ ma i nyegodi ya befitting burial because kịta mama dị ndụ i tekirọ care of ha enwee ka o lue mgbe a ga-atụ ya afọ ya ị bịa chọwa akpati ozu kacha gara ọnụ ee chọwa chọwa ini ihe bụ ihe e gwurie ini ka a wụnye gold na ya ị bụ ezigbote onye mgbu nweta nwere ọla mapụ eze niile dị n'ọnụ ị bụ big fool oh yeah ị bụ big one bongo dị ka gị adịrọ n'elu ụwa ị bụ bongo